Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị ekenekwa unu afa m bụ nwaada Mrs. Princess Ifi Anijegwu onye nọ m n'akụkụ ezigbote enyi m nwaanyị ngwa ka ọ kọwara unu onwe ya igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu onye unu na-anụ olu ya wụ Nkiru Marcus Mrs Nkiru Marcus a na-etu m ijere nwa udo dịrị unu ọ nya ka anyị ji wee bịakwa ọzọ na agba nke ịbụa ihe gbasalụ asụsụ n'onu n'onu ndị Igbo anyị wee sịkwa ka anyị bịa ka anyị bupụtakwa ka anyị si asụ nke anyị dịka mụnwa bụ nwaada Mrs Princess Ifi Ugwu abụ m onye Enugu steeti mana a na-anụ m na Anambra mana ị ma na asụsụ onye bụ ebe a mụrụ ya bụ nke dị ya n'ọnụ the mother tongue so asụsụ be nna m bụ Enugu steeti ya ka m ga-abịa ka m gosi unu ka anyị si ekwu ụfọdụ okwu dịka ka a ga-asị I am going to visit my sister-in-law n'asụsụ be nna m a bụ Enugu steeti ka anyị si ekwu ya bụ anọ m eje nke m na-eje inete nwanne di na-anụ m ekwe igbo ndị ọma na-ege ntị ka atọ m iche awụ m onye imo steeti a na-alụ m na Mbaise anyị chọrọ ikwu ya nụ ihe anyị ga-ekwu wụ eje m ile nwanne di m eje m ile e nwanne di m eje m ile nwanne di m. Ị fụgo na Igbo dị dị dị egwu. nke m dị simple eje m ile e nwanne di m. Asụsụ dịkwa n'iche n'iche o. Hmm. mara nke nke nke imo steeti mara mma Eh?
Nke Imo steeti mara mma. E mechaa a kpọọ result malụ nke ka mma. Ọzọ ka mkpa ibi abụlụ. nne i want to go to wedding i want to go to wedding you see as easy as abcd be nna m si bịa ka anyị dole ekwuo bụ hmm, ana m akwado ije agbamakwụkwọ nke a na-eme emume di na nwunye hmm.
Hmm. Hmm. otu anyị na-esi ekwu ya wụ eje m ebe alụwa nwanyị eje m ebe alụwa nwanyị otu anyị na-esi ekwu ya ọkwa unu na-anụ asụsụ igbo na igbo dị egwu Hmm. asụsụ dị asụsụ dịkwa o, ndị igbo eje m unu siri ebe ike alụwa nwaanyị Hmm. nke kakwa ịbịa wee bụrụ my sister gave birth to newborn baby n'asụsụ be nna m sikwu wee bịa ka anyị doro ekwuo bụ hmm, abụ m onye Enugu steeti o asụsụ anyị a ọ dị egwu achịwala m before gị ekwuo ye achịwala m ọchị before gị ekwuo ye ngwa nwunne m nwanyị mụtara anyị nwatakịrị nwunne m nwanyị mụtara anyị nwatakịrị eu asụsụ ke o asụsụ ke ele otu anyị na-esi ekwu ya ebe ka anyị wụ nwanne m nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ eje m ile nwanne m nwaanyị mụrụ nwa imo kwenu
enugwu kwenu
shegharị enugwu deme deme deje enugwu abịa nke ka ịbịa wee bụrụ hmm. my mother is celebrating her birthday n'asụsụ be nna m hmm. na mama m mama m na-eme emume bọchị amụtara bọchị amụtara bọchị amụtara bọchị amụtara mama m na-eme emume bọchị amụtara
asụsụ asụpụla m asụsụ asụpụla m asụsụ asụpụla m mama m na-eme emume ụbọchị a mụtara emume ụbọchị a mụtara n'asụsụ ke m n'asụsụ ke anyị ma mama m nne m mee ncheta echi a mụrụ ya nne m na-enwe ncheta echi a mụrụ ya ọ dị egwu asụsụ m ọ tọghị ụtọ n'ọnụ amara m don't know nke m ma na asụsụ dị asụsụ dị
nne m na-eme emume echi a mụrụ ya
ọzọ bụrụ my good friend in abroad called me now my good friend in abroad called me now hmm. Hmm. be nna m m si bịa bụ nna m hụ m na-ekwu maka ha m si wee bịa maka ya wee bịa hmm. na enyi m nọ na mba ofesi ewe enyi m ewu nọ nkụ tere aka Hmm. na ọ kpọrọ m n'ekwu igwe ọjọọ si kpọfụ m kụnwa kụnwa
Ị sụchala. Eh? Ị sụchala. N'oyibo awụrụ gị because ihe ị sụrụ na. My friend called me now. Oh. Na enyi m. Enyi m n'asụsụ ke anyị. Enyi m enyi na enyi m nọ nkụ tere aka. nọ mgbe nke ahụ tere aka tere tere tere ntị ntị tere tere aka enyi nwaanyị chere asụsụ ka enyi nwaanyị n'ala bekee kpọrọ m n'ekwu igwe enyi m nwaanyị n'ala bekee

ọ na-atọwa ntị
eh? imo steeti ka e ji aga imo steeti ka e ji aga anyị nwere imo steeti gawa mm. imo kwenu ndị Mbaise mụrụ m na-ekele m unu asị m ma ụwa ọzọ m ma abịakwa m ma abụkwa onye Enugu steeti ma jekwa nụọ di na Anambra n'Enugu steeti atọkwa ọzọ Mbaise na Mbaise awụ m onye Imo steeti a mụọ m na Mbaise a na-alụ m na Mbaise imo kwenu ọzọ ka ibi abụlụ hmm. na I am planning to travel. I am planning to travel. N'asụsụ be nna m, ana m akwado ime njem. Ana m akwado ime njem. ee asụsụ ka atọwa ntị ana m akwado ime njem

onye ọcha sam kacha mma n'asụsụ be anyị eh, eh, eh. onye ọhụrụ na-acha tụtụtụtụtụ na-acha ụtụ ma na-atọ chineke onye ọcha sam kacha mma na-acha ụtụ

ị na-amụ nwa enugwu kwenu enugwu kwenu anyị ji igbo ọ enugwu ji igbo gịnị ka a na-akọdị e nwedị ihe a na-akọ imo steeti all the way enugwu steeti anyị sịrị ndị igbo jide ka unu ji jidesienụ omume unu ike biko fụnụ onwe unu n'anya bikonụ ịfụnanya kakwa mma neenụ abụ m onye Enugu enyi m nwaanyị bụ onye Imo negodi ka anyị si nọlụ ọ na-atọ anyị ee otu o kwesịrị ịdị ndị Igbo bikonụ anyị bụ ofu fụnụ onwe unu n'anya ka anyị fụnụ onwe anyị n'anya na anyị amakakwa na anyị adịkakwa anyị dịkwanụ egwu anyị dịkwanụ mma
igbo amaka igbo dị mma ụwa m ọzọ onye igbo onye igbo ka m ga-abụ abụ m onye igbo m na-ekwusikwa ya ike na m bụ onye igbo eji m ndị igbo eme ngala igbo m ji eme ọnụ igbo m ji eme ọnụ eji m ndị igbo m igbo ji eme eme ọnụ ngabasị neenụ Flavour onye igbo gịnị ka a na-ekwudị

ma ndị na-ada eje ụka anyị fụrụ onye ọbụla n'anya maka na ofu ka anyị bụ
igbo kwenu igbo kwenu igbo kwenu jisienụ ike ụmụ anyị nọ na uk na hull city anyị sị ka anyị bupụtara unu nke anyị ji wee bịa nke onye na-eme ya gaziere ya